maliyɛnden mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ko mɔgɔw tɛ ɛri kelen na n ka foli bɛ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen ye o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen tozuru aw n'aw balimakɛ n'aw dɔgɔkɛ n'aw denkɛ mamadu ɲasa togola n ka foli bɛ maliyɛnden bɛɛ ye balimaw n nana n ka perewu di mɔgɔ minnu tun kan ka nɛni kɛ o tilalen kɔ u ka nɛni na ani mɔgɔ minnu tun kan ka deli kɛ o tilalen eh, dɔgɔyali kɛ o tilalen kɔ u ka dɔgɔyaliw la ko togola ko ko 2018 ko IBK bɛ gaɲɛ o kɔ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko ne ko ni dizan tɛmɛna 2023 ko a mana i peresante k'a bɛ gagné hmm, dɔ bɛɛ y'i da sago fɔ sa mɛ o tɛ baasi ye an nana réponse di komi n ye n ko perevu b'a la n bɛna perevu di maa tɛ kuma fɔ gansan mɛ yanni n ka perevu di jama ma an bɛ taasibila kɛ ka taa banbaatɔw ye kunu le 18 Degun min ye mali arimɛ sɔrɔ gawo ani dunan minnu tun b'a la an bɛ taasibila kɛ ka taa u bɛɛ lajɛlen ko ala ka yafa k'u ma u y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛ ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ' da dɔ kɔnɔ k'a ɲini u somɔgɔw fɛ u k' ni ala ta u ka limaniya ta ko n'ala ka diɲɛ ala bɛ yafa u ma u sara faso kun kɔrɔ k'a yira lamɛnbaa la fana ani maliyɛndenw na fɛn dɔ b'a senkɔrɔ degun don lebu don maloyarɔko don mɛ a ka ca la mɔgɔ caman m'a faamu mɔgɔ minnu asidan ye mɔgɔ minnu sɔrɔ n'o ye atanta nin ye u bɛ ka a videow n'a fotow ta mɔgɔw bolo kunkurunw n'u kunkolow n'u tulow n'u senw piyɛsiw partazelen bɔmu ka eklateli fɛ k'a fotow ta k'a publiye fan bɛɛ fesibuku sanfɛ wasaw sanfɛ lebu de don mali ma lebu de don mali ma maloyarɔko de don kanuɲɔgɔn minnu mana video nin lamɛn i k'a kɛ ala yɛrɛ n'a kira kama faso kanu kosɔn a ye video nin pibiliyeli ni a fotow pibiliyeli dabila fisibugu ni wasaw sanfɛ o ye lebu ye faso ma n'a digira maa min na i bɛ yafa n ma ala ye mɛ ne ka jate la lebu don faso ma i ka arimɛ sadi fagalen fasa fagacogo jugu la i man k'o imazi ta k'o bila wasa sanfɛ k'a bila imo sanfɛ k'a bila wasa eh, facebook sanfɛ o ye lebu ye faso arimɛ ma n bɛ dan yen nɔ balimaw n ko n bɛna n ka perewu di balimaw ne ka perewu fɔlɔ fɔlɔ IBK gaɲɛni ko la 2018 a fɔlɔ fɔlɔ ye mun ye O ye wariko ye parce que maliyɛnden ko ko ni wari tɛ ko diɲɛ foyi tɛ yen maliyɛn ko ko hɔrɔnya tɛ yɛrɛdɔn tɛ danbe ko tɛ faso kanu tɛ wa tiɲɛ ko tɛ ko wari dɔrɔn Mɛ n b'a ɲini kanubagaw fɛ u k'a faamu k'a fɔ ni an ko maliyɛn a bɛ bɛɛ ta mɛ bɛɛ ko tɛ maliyɛn yɛrɛdɔnnaw bɛ yen faso kanunaw bɛ yen danbetigiw bɛ yen minnu mago bɛ tiɲɛ na olu fana bɛ yen mɛ n'a fɔra ko maliyɛn a bɛ bɛɛ ta n b'a ɲini lamɛnbagaw fɛ u k'a faamu k'a fɔ ko n'an ko maliyɛn maliyɛn bɛɛ ko tɛ yɛrɛdɔnnaw bɛ yen olu sen t'a la mɛ o de ka dɔgɔ o de la an b'a fɔ maliyɛn ne ka perewu mun na n ko n ko wari sanɔgɔ ka zuzema fɛ n ye kumakurun dɔ kun tigɛ mɔgɔw ye n ko video fila tun bɛ n bolo n ko mɛri wete min tɛmɛna ani loi min tara silamɛw fɛ balanifɔlaw kɔntoro la mɛ n bɛ porofite ka yɔrɔnin dɔ ta mɛri wete ta la o ye mun ye mɛriw debitew perezidanw olu b'i ka dugu ci k'i ka du ci k'i ka jamana ci ka d'i ma k'i fa ka foro minɛ a la k'a don diyaɲɛyɔrɔ fɛ k'i fa ka baarakɛyɔrɔ minɛ a la k'a don diyaɲɛ wɛrɛ fɛ o mɛri kelen ni mɛri wete sela o le b'i tila ka na wari da tabali sanfɛ a ye mun tɔɲɔ e faantan mun tɔɲɔ e bɛ tila ka wari ta ka tila ka wete o mɛri kelen walima o debite kelen walima o perezidan kelen ye k'a sɔrɔ a y'i tɔɲɔ mɛ n'a ye wari di e ma e bɛ jɛn i ka danbe n'i ka yɛrɛdɔn n'i ka hɔrɔnya kɔ ka wari minɛ ka wete a ye n'a wetera tuguni a bɛ tila ka tɔɲɔ dɔ fara o kan i bɛ sɔrɔ ka kule daminɛ o de kosɔn ne ko n ko IBK bi ganye deux mille dix-huit o y'a perebu fɔlɔfɔlɔ ye paseke anw ye wari fisaya ni diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye anw faso kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ ko i bɛ tiɲɛ fɔ faamaw ye ubiyɛn ka faamaw sɔn fɔ i b'i sigi ko fila kan i si kaso walima u k'i faga i b'i sigi o fila kan tiɲɛ tɛ se ka fɔ faamaw ye bilen karamɔgɔ minnu kan k'a fɔ olu da donna tulu la olu tɛ se ka kuma olu ko wari wariko nin y'olu bɛɛ lajɛlen mako sa olu de kan ka tiɲɛ fɔ faamaw ye mɛ wariko y'u bɛɛ lajɛlen mako sa ni n ko a bɛɛ karamɔgɔw bɛ yen minnu ko ko ala a kira mɛ ni n ko n k'a bɛɛ n kan bɛ caman de ma an b'o de ta a filanan ye jumɛn ye jeliw jeliya lagositɔ tɛ ne togola ye jeliya dɔn ni mun ye bamaana an faso maliba kɔnɔ o ye ni mɔgɔ jatigi filila ni jeli jatigi filila a ka tiɲɛ fɔ a ye ne bɛ aventurier bɛɛ lajɛlen ɲininka parce que ne jaabibaga nin video nin na mɔgɔ min y'i da sago fɔ aventuriers ka ca a la ka tɛmɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ mali la yen kan donc n bɛ ɲininkali k'olu la anw fɛ mali kɔnɔ an jigi dalen bɛ maa saba de kan i baw ni faw an k'o ta maa kelen ye jeliw o ye filanan ye a sabanan o ye karamɔgɔw de ye olu de bɛ se ka tiɲɛ fɔ faama ye k'a sɔrɔ fɛn ma bɔ a la mɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka anw de ko IBK ka wuli ka bɔ yen mɛ a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye aw ka a yɛrɛ ɲininka ne ka n yɛrɛ ɲininka aw ye karamɔgɔ jumɛn ye ka sɔn fɔ IBK la k'a ye nin kɛ k'a ma ɲa k'a kan a man kan k'i peresante 2018 a y'o karamɔgɔ jumɛn ye aw ye jeli jumɛn ye ko waye ko tiɲɛ yɛrɛ ka di anw ka ɲɛmɔgɔw filila fantandenw bɛ ka faga su ni tile kɔrɔn fɛ aw ye jeli jumɛn kumakan mɛn k'a ka tiɲɛ fɔ a matigi ɲɛna a y'o jumɛn ye aw ye cɛkɔrɔba minnu ni musokɔrɔba ma an bɛ cɛkɔrɔbaw bila kɛrɛfɛ fɔlɔ musokɔrɔba kelen minnu wulila ka taa IBK nɔfɛ palɛ na k'u denw bɛ ka faga fu kɔrɔn fɛ o musow hali sini u bɛ mali kɔnɔ ye bi u bɛ min u ye mun kɛ hali sini maliden bɛ ka faga kɔrɔn fɛ i b'a fɔ su ni tile ne ka perewu fɔlɔfɔlɔ y'o de ye paseke mun bɛ ka di u ma mun bɛ ka di u ma hali ni fɛn tɛ ka di u ma sadi u bɛ k'u dabalo sɔrɔta min sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni degun ye o de kama olu ɲinɛna tiɲɛ fɔli kɔ faamaw ye IBK kelen tɛ dɛ mali fanga ye basi tɛ anw ka asamble kɔnɔ jamana ka desiziyɔn bɛ ta ka bɔ asamble kɔnɔ de aw y'a mɛn asamble kɔnɔ don jumɛn ko IBK kan ka wuli ka bɔ yen 2018 a y'o mɛn don jumɛn u da bɛ mun na wari donc a y'a bila a kunna ko ne ko ko IBK ka gaɲɛni fɔlɔfɔlɔ ye wari ye parce que a bɛna wari don anw n'an hakili de cɛ maliyɛnden n'a hakili cɛ an bɛ wari de fisaya ni yɛrɛdɔn ni danbe ni faso kanu ye n bɛ kumani dɔ kɛ k'a laban o ye perewu filanan ye malimaw ne delila ka kanko nin fɔ mali kɔnɔ ka tɛmɛ n ko anw ka faso kan a tɛ ko ne ye bamanan ye ko ne bɛ bamanankan fɛ kan kelen ka suwazi mali kanw na ka malidenw kunko fɔ maliyɛndenw ɲɛna parce que anw ye faransɛ ɲini k'a dɔn cogo min na ni kan kelen tana an ka kan kɔnɔ an b'o ɲini k'o dɔn fana an k'an ka faso kan mɛn mun bɛ ka fɔ an ka jamana ma an k'o sidɔn sɔmɛ tɛmɛna IB ibrahim bubakari keyita a nana a ka deba kɛ a ka disikuru kɛ a y'a bɛɛ fɔ faransɛ la donc an ka ɲɔgɔn ɲininka maliyɛn maa min bɛ faransɛ mɛn a tɛ tɛmɛ di purusan kan donc e bɛn'i ka faso kan fɔ fasodenw ɲɛna o bɛ fɔ walikan na i ka jamanadenw tɛ kan min mɛn a ye karamɔgɔ jumɛn ye a ye depite jumɛn ye a ye jeli jumɛn ye a ye dutigi jumɛn ye ko u y'o kuma fɔ a ye aw ko k'a ka wuli ka bɔ yen a laban ye jumɛn ye n ka perewu filanan zenɛsi ne delila ka video dɔ bɔ anw zenɛsi tɔgɔ la an ka ɲɔgɔn ɲininka n delila k'a fɔ ten ko zenɛsi n'an ko IBK ka wuli ka bɔ yen aw ɲɛ bɛ zenɛsi jumɛn na mali politiki kɔnɔ n t'a dɔn kan da la 2018 ko mali bi anw zenɛsi bɛna wote o ye k'o sigi an ka ɲɔgɔn ɲininka o la ni zenɛsi ma sɔrɔ ka perezante 2018 en tant que cɛkɔrɔba kelen ninnu bɛ ibk ka jama gurupu mɔgɔw de don o dɔ de bɛna sigi o bɛ juguya ka tɛmɛ ibk fana kan o ye perebu fila dɔrɔn de ye video tɛna janya n b'o kɛ k'a laban k'o di jama ma ko nin perebu fila o bɛ wasa kɛ parce que zenɛsi tɛ yen mun bɛ se ka perezante donc asalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu